O jirila nkeji ise gafee elekere asatọ nke ụtụtụ tata bụ Tuzdee ahịa Orie. N'aha Onye nwe ụwa niile, Igbo nwe m ekelee m ụnụ. A sị m na ihe ọma ga-akpa anyị ihu ka nke ọjọọ gbafuo. Ị nọ na Igbo Dream Television, IDT n'aha ịchafụ. Ọ bụ ebe i si anụ olu anyị. Ọ bụ gị na nwaada Chinyere Excel bụ ihe nọ n'oge ugbu a. Obodo anyị agbaala ụka. Tupu anyị wetere gị ya bụ akụkọ n'uju, gee ntị n'ọkwa a dị oke mkpa. Anyị nọ na ngwụcha ahọ, oge mpụ na aghụghọ jigha arị ibe ya enu. Fikwaa asaa n'anya ka ị ghara itufu ndụ gị tupu ị chọta ya. Otu nwaada si Legọs wee titere anyị mkpu banyere ihe ọ fụrụ n'ụzọ oge ọ na-aga ọrụ n'ọnwa gara aga. Nwaada a kọrọ akụkọ wee sị na ọ banyere ụgbọala ebe ọ na-aba ụgbọala mana o nwere ihe ịrịba ama mere na ya bụ ụgbọala o ji wee yọọ ụlọ ọrụ anyị ka anyị gwa ọha na eze ka ha bikodo dodo kaa ji n'ume maka na arụ karịziri nà ogè ọ nọ̀ n'ụgbọàlà nà otù nwokē ǹke nọ n'àzụ ochē ya bìdòrò na-èmetụta ya ahụ mànà ya fụ̀rụ̀ mmetụta àhụ ahụ̀ dịkà ò nweghị ihe ọ bụ̀ màkànà òhèrè adị̄ghị nà ya bụ̄ ụgbọàlà mànà m̀gbè ya jì wèe tụgharị wèe lee ya bụ̄ nwokē anya bụ mgbe ya bụ mmetụta ahụ bidoziri banyezie n'ihe o yi n'ime nke a kpọrọ tight n'aha bekee na ọ bụ mgbe aha ka ya tụgharịrị wee lee ya anya mana oge ya lere ya anya na ya hụrụ agụba n'aka ya bụ nwoke mana ya aghọtaghị ihe o ji ya wee mee na nchịkọta okwu ya oge o ruru n'ụlọ ọrụ na onye ọbụla bịa na-ele ya anya ka onye yi azụ akwa otu n'ime ndị ụlọ ọrụ ha nke hụrụ ya n'anya wee bịa ya nso wee jụọ ya ihe mere o ji yiri akwa dọkara adọka wee bịa ọrụ. Na ajụjụ a bụ ihe gbagwojuru ya anya ya wee banye n'ebe enyo dị iji wee lee ma ihe a gwara ya ọ bụ eziokwu. Na ọ bụ ebe ahụ ka ya nọ wee hụ n'ezie n'ezie na akwa ya mere ndọka. Mgbe ahụ ka ya chetara ihe mere n'ụgbọala nke ya banyere mana na ụzọ ajụjụ abụọ bụ nke ya na-enweghị ụsa ya ma ọlị. Nke mbụ bụ ka nwoke si wee bekanwuo ya bụ akwa ya nke na ndị ya na ya nọ n'oche enweghị onye megharịrị ahụ maọbụ kwuo ihe ọbụla gbasara ya. Nke ịbụọ bụ ihe ọ ga-eji akwa ya o bekara wee mee ka o nwere ihe ọzọ ọ chọrọ ime nke ọ na-emenwuzighị tupu ya arịtuo. O ji ọgọdọ awụ ahụ mara onwe ya maka na ihe onye metara, ọ ga-ejikwa na isi ya wee buru. Ọgwụ bụ ya bụ ọkwa. Akụkọ anyị n'uju. Obodo anyị agbaala ụka. Njirimara obodo na aṅụrị ndị bi n'ime ya bụ ihe na-eme obodo o wee na-aga n'iru. Mana obodo a enweghịzi aṅụrị ma ọlị maka na onye ukwu na-ebe, onye nta na-ebe. Onye ọbụla na-achọ ụzọ ọ ga-esi wee kara ya mma mana o nweghị onye hụrụ ụzọ. Ọchịchị onye kwuo uche ya bụzi ihe ịkpa ọchị n'obodo anyị. E nweghịzi onye ma ihe bụ ihe ọma na ihe ọjọọ. Onye ọbụla nọzi na ọ chaa acha gbute, ọ chaghị acha gbute maka ihi ego nke ụwa. Ụfọdụ nọ n'ihe anya mmiri. Ụfọdụ alago mmụọ. Ụfọdụ nọ n'ụlọ mkpọrọ. Ụfọdụ bụ ndị na-achọ ka e kewaa obodo a ka onye ọbụla zuo ike. Ndị be anyị, nwata chọbakwanụ nke ya a sị na ọ bụ ajọ nwa. Ofu ihe bụ ihe kara anyị obi n'ọnọdụ niile a na o ji ihe nwata welie aka enu mgbe ọbụla aka ruru ya na ọ ga-ewetu ya nwata ewee werekwa ihe ya. Ozi siri n'ofu obodo a maara aha ya wee fekpuo anyị ntị gbasara ngagharị iwe ụfọdụ ụmụ nwoke dị narị iri atọ na ụma n'ọnụ ọgụgụ gagharịrị iji wee gosipụta na ha adịla nkwadobe ịnọrọ onwe ha maka na obodo a atọghịzi ha ụtọ ndị be anyị obodo a atakwalanụ na ụkwa gosi ọhanaeze eze ha Mana anyị ekwesịghị inwe nkolopụ obi, ka anyị nwee nchekwube na o tee aka ọ dị njọ na ọ ga-adị mma. Gị onye ọma gere anyị ntị, kọwapụtara anyị n'okpuru ihe onyonyo a otu obi dị gị banyere ọnọdụ obodo anyị. I so na ndị chọrọ ka onye ọbụla nọọrọ onwe ya? Cheta, ọ bụ na Igbo Dream Television, IDT n'aha ịchafụ, kà ànyị sì wètere gị ozi à abụ̀ m nwaada chinyere excel